igbo bụ igbo ekele m unu ntị adịkwa so esi mbụ ekwuru m okwu gbasara ihe nwata gụchara sekọndịrị skuul ife ndị nọ na sekọndịrị skuul kwesịrị ịdị na-amụ all these things so ekwuchara m ihe okwu ndị a kwuo ụzọ ihe atọ mmadụ nwere ike ileba anya na ọ gụchaa sekọndịrị skuul na o nwere ike ịga mahadum o nwere ike jee mụọ afịa ma ọ wụ na o nwere ike jee mụọ aka ọrụ

ụfọdụ ụmụ nwoke na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eche nzuzu na-ebigheri agwa na-ebi ndụ na-ezighị ezi ị ga-afụ onye ga-espend that four years na mahadum ị jụọ ya asambodo o ji wee pụta ọ gaghị akọwapụtara gị ọfụma ị jụọ ya kedu ihe ọ gụpụtara ọ gaghị akọwafụ ya ọfụma that is why i ji afụ a lot of people asị gị na unemployable graduate ọ dị ịgwa gị nke bụ eziokwu ọ dị mana o nwere ihe dị mkpa o nwere ụfọdụ courses a na-eme na mahadum wụ gị nwa na-eme ya kwesịrị ịma that ị fụrụ ihe ị na-agụ achọghị m ka m kpọwa afa maka m kpọwa aha ọ dịzie ka a ga-asị o nwere ndị m na-eleda anya o nwere ụfọdụ courses ị ga na-eme na mahadum ị ga-ama that ihe ị na-agụ ọrụ adịkawa and i lee anya ọrụ adịrọ ọrụ adịrọ so ọ ga-aka mma ọ bụrụ na ị na-agụ those courses grad ya self employing ọ wụ na ị na-agụ those courses grad ya self employing what I mean by self employing bụ ihe ị gụchara ị gụchaa na skuul ị nwere ike iji ọzọ ji aka gị bido ya wụ self employing ihe m na-akọwa ọ wụ na ị na-agụ some of those courses ọ ga-akara gị mma ọ ga-akara gị mma na i bidoro mgbe ahụ ị nọ na mahadum bido mụwa aka ọrụ aka ọrụ ahụ ị ga-amụ mgbe ị nọ na mahadum ga-enyere gị aka ọ bụrụ na ị mụchaa ya mgbe ị ka nọ na mahadum ọ ga-enyere gị aka ị na-akpa nri mgbe m nọ na mahadum o nwere one of my coursemates bidoro ịmụ ịkwa akwa ọ na-akwa akwa ya abanye skuul before ya na-agụchala ọ wụọla big boy i envy him that time ọ wụọla big boy so ịmụ aka ọrụ dị ezigbote mkpa ma ị mụrụ ya mgbe ị nọ skuul or ị gụchaa nnọọ those courses graduate self employing ị pụta ha n'ozugbo buru akpa gị buru ngwongwo gị gbapụ ọsọ jee chọọ ofu aka ọrụ ị ga-amụ a lot of aka ọrụ nwere ike inye mmadụ o nwere nke m postụrụ yesterday ị fụrụ that little girl ị fụrụ ife ọ na-arụ ọ na-arụ akpụkwụ na akpa ọ na-arụ akpụkwụ na akpa so many of the people jere mahadum jee gụọ some of these courses graduate self employing ị nwere ike itinye obi gị ebe ahụ ị mụta ya i werezie akọ na uche ahụ i ji wee gụọ mahadum wee propagate ya aga ọfụma ịgwa gị nke wụ eziokwu o nwere ndị bịara mahadum na ha ghọtadị ihe ha kwuru bịa amadị ihe ha kwuru bịa bikos ha na-ajọzi na-emegheri agwa emena ihere n'igụchara mahadum jee bido ịmụ aka ọrụ ịbịa n'ijere mụọ etu esi arụ akpụkwụ ma n'ijere mụọ etu esi akpụ isi ma n'ijere mụọ etu esi akpụ isi akpụ ma ọ n'ijere mee mụọ etu esi eme pop a lot of things a lot of things emena ihere n'ijere mụọ ya bikos ihe ahụ ga-emecha nye gị nri you can you can you can propagating social media pụtara onye ọbụla na-eme na-epostuzi ihe ọ na-arụ na social media and ị nwere ike isi ebe ahụ na-enwetasị ndị ga-azụ gị afịa so so ịrụgodị na ịgụcha mahadum gụọ some of these courses gara dị self employing jiri ozugbo even mgbe ahụ ị na-asị na ị na-efe ala nna i jiri mgbe ahụ ozugbo na-etinye isi ịrụzi fọnichọ wụzi nnukwu ọrụ na ndị mmadụ na-akpọ ya nwa kapịnta ị hụrụ ịrụ fọnichọ ihe a na-akpọ kapịntrị ọwụ nnukwu ọrụ ị bụrụkwanụ onye gara mahadum o nwere ihe dị ezigbote mkpa m chọpụtara gbaa mbọ niile ledoro anya na ihe ị na-agụ ka ị mara ihe ị na-agụpụta maka asambodo ọrụ adịrọ ma ya wụrụzie ndị ebe a ga-ewezi ndị jere gụọ attended university third class na attended yọtara so gbaa mbọ ka ị mara ife ị na-agụ mana ị fụrụ gị bụ onye nọ na mahadum na ị na-arụ ọrụ ị na-arụ ọrụ na mahadum ị na-agba mbọ na-enwecha etu ị ga-esi wee jee mụọ ofu ọrụ ịmụta ofu ọrụ aka wee adịa ya na akwụkwọ ahụ ị gụrụ ịgwa gị nke bụ eziokwu agụụ enwe ike igbu gị agụụ enwe ike ime gị anything etu kọntrị a si wee dị na agụụ a ga-eme gị anything so asị m ka m kọrọ m nke next video m ga-eme ama akọkwanye gbasara biznes some limitations nọsịkwa na na those biznes ama emecha kwukwa gbasara aka ọrụ na ihe ndị ọzọ ntị ọ dịkwa ị nwere ike tụsa meseji a o nwere onye ọ ga-abara uru just share ya o nwere onye ọ ga-abara uru daalụ